ni kabila ni bada fila ye mɔgɔ min sɔrɔ seli kɔnɔ seli kelen kɔnɔ e filila i ye dɔ fara kan o seli kelen yɛrɛ kɔnɔ i filila i ye dɔ bɔ a la i ye dɔ bɔ a la a tɛ se i k'a fɔ i bɛ bada kɛ ka tila ka kabila fana kɛ walima i bɛ kabila kɛ ka tila ka bada fana kɛ i bɛ kabila kelen kɛ o bɛ wasa kɛ o de bɛ lahdari kɔnɔ man zada wa naqasa sajada qabla salam o kelen bɛ wasa kɛ ala ka hɛrɛ kɛ an ni aw ye jire ala k'i mɛn an kɔrɔ an man profite ka mɔgɔw hakili jigin kabla ani baada yɛrɛ kɔrɔ la a n'a lajini a fila bɛɛ lajɛlen ye arabukan de a fila bɛɛ lajɛlen ye tenturuko fila fila de waatiw de b'u bɔ ɲɔgɔn na a kɛ waatiw dɔ bɛ kɛ i tilalen kɔfɛ sali la pewu yanni i ka salamu bila tahiya laban na ɔ dɔ bɛ kɛ i tilalen kɔfɛ sali la pewu fo ka salamu bila i bɛ sɔrɔ k'ale kɛ min bɛ kɛ ka kɔn sali banni ɲɛ a bɛ fɔ o de ma ko kabila kabila ye arabukan de ye a kɔrɔ de ye ka kɔn o ye kabila ye tenturuko fila min bɛ kɛ i tilala tahiya laban na k'i tenturuko fila kɛ ka sɔrɔ k'i sigi ka salamu bila baada ye min bɛ kɛ i tilalen kɔfɛ sali la pewu ka tahiya kalan fo ka salamu bila ka sɔrɔ ka i tenturuko fila kɛ ka sigi ka salamu bila ɔ sigi kunkurunin kɔnɔna na n'a y'i diya i bɛ tahiya kalan tahiya kalan de ka ɲi nka n'i ma tahiya kalan jagoya tɛ i kɔni bɛ dɔɔnin sigi ka sɔrɔ ka salamu bila o y'a fila bɛɛ lajɛlen ye kabila o baada o ne bɛ safo witiri seli la ne bɛ witiri seli ka n da donc ne bɛ tila ka wuli dugu tilalen n bɛ nafila seli dɔ de ko ne ma ko n'i bɛ nafila seli ko i tɛ witiri seli sufɛ k'i da an balimamusow an lamɛn kosɛbɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhira salatikum bil layli witra ko aw k'a ka sufɛ nafila seliw laban kɛ witru ye ka tila k'a fɔ an ye hadisa wɛrɛ la ko witru fila o tɛ sali su kelen bari a y'a dɔn nin n'a ɲɔgɔnna lahalayaw de bɛna kɛ o kama witru sali waati ɲuman yɛrɛ o ye su laban waatiw de ye bi maana ka gɛrɛ fajiri la dɔɔni yanni fajiri ka se o de y'a waati ɲuman yɛrɛ nka ni maa min y'a dɔn n'i dara i tɛna se ka wuli su kɔnɔna na ka witru sali k'e k'i ta in sali kabi i ma da fɔlɔ walima maa min yɛrɛ sigara esike n bɛna se ka wuli su kɔnɔ ka witru sali wa k'e k'i ta in sali kabi i ma da fɔlɔ ɔ ni e y'i ta in sali ala y'a kɛ su kɔnɔna na i sera ka wuli i ye kuraji sɔrɔ k'i bɛ se ka nafila wɛrɛ sali hali n'o kɛra arakan ba kelen ye porobilɛmu si t'o la nka i kan'a fɔ i bɛ segin witru de kan bilen kelen min salila i datɔ la o bɛ wasa kɛ bari wuturu fila o tɛ sali su kelen i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na awɔ n y'a faamu Merci.
Amin ya rabbi.